tikulandirani omvera kulikonse kumene mukutsatira rediyo alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu tikupezeka pa 97.1 megahertz fm lilongwe ndi madera ozungulira 103.0 kasungu ndi madera ozungulira komanso kwina kulikonse pano pansi pano pa nthaka pano pa dziko www radio alinafe com tikumveka ndithu ndipo munjiranso zosiyanasiyana nonse amene mukutitsatira pa youtube takulandirani ine ndi sam k inu kumene muliko muli bwanji mpulogalamu ya lero ndili ndi bambo louis chikanya bambo mwaswera bwanji ndaswera mwaswera bwanji sam ndaswera bwino zikomo zikomo tsiku linali bwanji Ah, kuno ku malawi linali bwino tsiku ndithu Mhm. ya mwa nthawi zonse imene timakhalira Eh. sikunali za chilendo kwambiri ah, momuja Oh, momuja tinalili dzulo Yeah. chabwino Ndithu. iyayi bambo lero nkhani imene tifuna tipatsire omvera ndi catholic perspective programu iyi maganizo a mpingo pa nkhani yakutiyakuti. Lero nkhani imene tabweretsa ndi nkhani yokhudzana ndi ufiti. Komatu nkhani imeneyi sikuti yangobwera ayi. Poyamba tikuchita izi chifukwa chakuti kwamveka mbiri zili mu public domain kuti ku Mzimba uku anthu adapeza makolo awiri n'kuwapatsa chibalo, chilango kuti ah inutu inu ndinu amene mwagwira ntchito yopha wanthu pano nde maliro awa mukwirira nokha komanso n'kuwachita zinthu zambirimbiri tukamba apa nde kuti nkhani ili ku polisi anthuwo anjatidwa kukamba za lamulo la dziko la malawi limatero ndithu kuti kulibeko ufiti Tsopano, limatero kodi lamulo la malawi kulibeko ufiti ufiti. ndipo sadapange amendi sadakonze chifukwa chake anthu aja awapeza kuti awagwira pa mlandu umenewo woti iwowo akupanga claim kuti anzawo ndi afiti pamene kulibe ufiti ufiti ku malawi m'malamulo kulibe aha ndiye tabwera pano mpulogalamu ya catholic perspective kutino tiyimve kwambiri ndi chiphunzitso cha mpingo komanso ndi eh, chifuniro cha mulungu kuti kodi tichite bwanji kukhala kwake mu nkhani mmenemu muli nkhani yokhudzana ndi nkhanza mu nkhani mmenemu muli nkhani yozunza achikulire ndi zina zotero. Koma nditere kuti ndikupatseni mpata bambo Louis Chikanya mwina mutatibweretsera nkhaniyi mmene inuyo mwaimverako kaye tisanafike ku mbali ya mpingo. Nkhaniyi bambo mwaimvako bwanji? ya ufiti Iyi yachitika ku Mzimba. aha Mm. eh, ndamva mmene mwaneneramu Mhm. kuti eh, wina kumudzi komweko anamwalira Aha. eh, ndeno akuluakulu ena kapena nditi ndi achinyamata ena kumweneko Mhm. amaganizira kuti amene wapha Mhm. eh, wapha mwaufiti amene anamwalirayo Mm. ndi azimayi amene anaoneka Mhm, akuwapa- awiriwo. akuwapatsa chibalo Mhm. punishment Mhm. kuti mwapha ndinu Mm, kakwirire ndiye mukwirira nokha Mhm. ndiye amakwiriradi timaona timaklipi Mhm. eh, amakwiriradi azimayi Mm. anthu akuonera Mhm. ehe Zimenezo n'zimene n'namvako. Ndiye pambuyo pake n'nadzamva kuti nkhaniyo inavuta ndithu, inapita ndithu ku malamulo, zokhudza malamulo. Anthu ena mpakana anayesetsa kuti amene anachititsa zimenezo awagwire, amene ananena kuti azimayi awakwirire, azimayiwo ndi afiti, ndi amene apha awagwire ndipo awanjata mmene mwanenerako, akayankhe mlandu wonena kuti akupanga accuse anzawo kuti ndi afiti pamene kulibe ufiti. ehe komanso anapereka ah, chi- nkhanza anachita nkhanza chifukwa akuti ena anamenya agogo ena anamenya kuwachosa dzino nkuwagwetsera anagwera mdzenje kumene Oho. ehe ndiye akanso- akayankhanso mlandu wochita nkhanza Mhm. kupatula apo zinamvekanso bambo kuti eh, mafumu akuluakulu eh, a- a- aperekanso zilango kwa mafumu achichepere amenewa ena awaimitsa ndithu ufumu watha. Eee zinamveka kuti akuti mafumu amene ana- a mdera limenelo mmene zimachitika zimenezo Mm, amene adavomera zimene zikuchitika akuti analekerera bwanji osachita control achinyamata achinyamata kunzunza makolo choncho ndiyoti akuti nawonso suspended chabwino ehe bambo Tisanafike kutali kwambiri, lero ndi tsiku limene mpingo ukutipatsira woyera wa lero, St. Ambrosio. Mwina mungafotokozeko pang'ono moyo wa St. Ambrosio kapena ka chiphunzitso pang'ono ka St. Ambrosio, Ambrosio Woyera. Ambrosio Oyera anali e, mkulu oyang'anira mzinda wa Milan mzaka za ma ah, 360-70 chabwino Ehe. nde anayamba eh, kalasi ya mpingo wa chikatolika okay Eh, anali pa kalasi anali mkatukumeni oho Mhm, mzaka zimenezo ndeno episkopi wa ah, katolika wa diocese imeneyo anamwalira Okay. nde pa zifukwa zina anthu kumeneko kunali ngati kampungwepungwe kuti episkopi wamwalira nde chichitike nchani ndizo zambirimbiri nde anthu ena anati tsono apa funika tipeze episkopi eh, of all the priests that were there eh, pa ansembe amene anali kumeneko ndi anthu ena anthu analoza em, Ambrosio mkatukumeni kuti akhale episkopi iyeyo Ah, ah. eh, ndizodabwitsatu inadabwadi ka kungochoka pa mkatukumeni Mkatukumeni akakhale asakhalenso wansembe ndiye kuti olo iyeyo Akapiki- samalotako Mhm. kuti Akakhale aka- bishop. iye samalota kuti akakhala wansembeso oho eh, sinali mbali yake ayi iye amangofuna akhale mkatolika mkatolika akhale mkhristu basi Mhm. nde anachita ku- anapanga manage e, mpwi- chipwirikiti chimene chimachitikacho iyeyo pokhalanso ndi kaudindo ku boma chifukwa he was trained as a lawyer Aha, ehe aha. civil law Okay. nde chifukwa cha training yake anali ndi udindo ku boma so mu mzindamo anali ndi influence aha ehe koma kumbali ya boma chabwino ndiye iyeyo pokhala mkatukumeni bo ndi ka ka influence ka anali nako ukuku anayesetsa kupanga control chipwirikiti chimene chimachitika ngati pa mpingo okay ndiye anthu ena poona zimenezo anaonamo kuti uyu akhoza kukhala mtsogoleri Mhm. ndi mkatukumeni koma koma ayi Mm. nde akuti demand inachuluka Mhm. akhale Ambrozi yemweyo ambrozi yemweyo ambrozi yemweyo akhale episkopi ambrozi yemweyo akhale episkopi mpakana mpingo sunakachitira mwina kungovomera koma tsopano so titani popeza kuti uyu ndi mkatukumeni ndiye tiye tiyambe kupanga miyambo yonse Yo- Yo- mpakana akafike pa wansembe mpakana tika aka- tikamdzoze kukhala episkopi koma zinachitika within a week oho ndiye kuti anamubatiza Po- kuyiwala za klasi yake kuti adzalandira ubatizo liti anangompatsiratu Ana- anangopangiratu zonse kumbatiza kulandira ulimbitso ndikuti Ukaristiya pomwepo ndikuti tsopano tiyambe eh, process yom- ya unsembe chifukwa sangafikire pa episkopi ayambe unsembe then tiyambe process ya unsembe kumdzoza unsembe within those 8 days kudzoza unsembe then wa episkopi kukhala episkopi koma anali episkopi wamphamvu Chabwino. Mpakana anafika, mpingowo unafika pomutchula kuti ndi dokotala, mphunzitsi wamkulu wa mpingo. Oho. Eh, kukhala bishop komanso mphunzitsi wamkulu wa mpingo chifukwa zimene anaziphunzitsa zambiri zina zimene timagwiritsako ntchito pa chikhulupiriro chathu Okay. Eh. Tingaphunzirepo chiyani pa moyo wake mwina pakati pa anzathu? ehe ukakhala tikakhala pakati pa anzathu tikhale chida chobweretsa mtendere Okay. Tikhale munthu odalilika woti angathe anthu tingathe kuka kukapempha madali ma maganizo kwa mu anthu angathe kudzapempha maganizo kwa inu mm -hmm. eh, Chabwino. zimene ama- anaonetsa ambrosio chabwino komanso ndi his thinking chifukwa anachita influence kwambiriso augustine oyera mmalaliko ake Oho. anamchita influence kwambiri augustine e, anali amasiyana pafupi 15 years augustine ndi ambrosio Mhm. Eh, zakubadwa zakubadwa eh. ndiye ambrosio ndi anali wamkulu chabwino eh, ambiri tikudziwa mbiri ya augustine oyera Mm, mm. anali ovuta ali wachinyamata kwambiri ah, amavuta makolo ake amavuta mmudzi eh, koma anali wanzeru ndiye eh, atasintha augustino chifukwa anasintha chifukwa cha eh, malaliko a ambrosio okay. eh, augustino anachoka kwawo ku tagaste north Af africa nkupita ku milan Mhm. eh, kale i think sinali zovuta kwambiri anthu kumayenderana kwambiri amapita kukaphunzira Mhm. eh, just went to, to learn philosophy Mhm. ku milan kumene kuli kumene anakumana ndi malaliko a ambrosio mm -hmm. akulalika he was influenced kuti no no no ndi mapemphero a mayi wake mm -hmm. ah basi Chabwino. so he, he became a changed person chifukwa cha ambrosio so ambrosio pa anthu am- ena amene anawasintha mm. wina ndi augustino chabwino ehe yayi ndithokoze kwambiri ndikhulupirira kuti zimenezi zitithandiziranso mpulogalamu iyi pamene tikupitirira ndithu eh, kuzindikira kuti anthu amatha kukhala eh, Koma Mulungu amatha kusintha zinthu. Bambo, mungatipatsire kwenikweni kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani ya ufiti? ya ufiti Ngati Aha. mungathe mutatitanthauzira nchiyani ufiti? Chifukwa Ufiti. m'Baibulo ulimo, ufiti ulimo m'baibulo eh ulimo. ndiye chifukwa chake muja anafunsana kuti boma amati paja amati kulibe ufiti malamulo a boma boma la malawi boma la malawi mulibe eh, koma mu constitution ndiyofunika kupanga revise ai- ai- aioneso oh tiikemo eh, ufitiwu nanga zoona kuti kulibe kaya Ka- chamba ndita ndita khulupiriro chikhulu tanthauzo ufiti nchiyani bambo aha ufiti ndiye tinene kuti ti- pali zinthu ziwiri Mm. eh, kapena zitatu pali ufiti matsenga Ndi kodi chichewa cha sorcery ndi chani? Kuombeza. Kuombeza what? Kuombeza is divination. Ah, I don't know. Okay, tingotenga ufiti ndi matsenga. Chabwino. Eh, chifukwa zimayenderanako. Eh, matsenga Ngakhale sorcery. tifotokozere kuma kutsogoloku kuti eh, matsenga amene ndi magic. Ufiti ndi witchcraft. Eh, matsenga magic pali pali magic pali pawiri. Tili ndi positive magic ndi negative magic mm -hmm. positive magic ilibe vuto okay. hey, ilibe vuto koma negative mm -hmm. nde tiyambire ufiti ufiti ndi belief nchikhulupiriro muchikhulupiriro kuti tingathe kugwiritsa ntchito mphamvu zina zake zimene sitiziona amati supernatural powers zimene sitiziona tingathe kuchita manipulate popanga china chake kupangitsa china chake choyipa kuti chichitike ndiye ufiti kugwiritsa ntchito mphamvu zimene anthu amazikhulupirira kuti zilipo sizioneka koma supernatural pobweretsa vuto lina lake kapena kubweretsa bad luck eh, kaya chisokonezo chani so usually ufiti ima- umabwera zotsatira zake zimakhala negative zimakhala zoyipa koma zimabwera bwanji kugwisa ntchito chikhulupiriro choti tingathe kugwisa ntchito mphamvu zina zake pobweresa bad luck kubweresa tsoka mavuto pakati pa anthu ndiye ufiti chabwino ehe ndeno ufitiwu a, a, tikamawerenga mabuku existed even before man amatero ufiti ndi wakale chifukwa ndi wakale tikama- eh, chifukwa chake ndoti, ah, kulibe ufiti ah, ah, ah, it's wrong it's wrong chifukwa the belief let's use the word belief in witchcraft has been there Okay. now whether eh, in actual fact witchcraft is there or not koma belief is there Okay. Eh, so let's talk about belief in witchcraft. Chikhulupiriro. Chikhulupiriro mu ufiti chilipo. Mhm. Chilipo. Mhm. Mwina nkhani ndi ya kuti tione zotsatira za chikhulupiriro cha ufiti kodi ziku- zikuonekadi. Mhm. Eh, Now eh this is eh, cho, cho, eh, de- definition kapena tinene kuti kutanthauzira koyamba kwa ufiti Mhm. tinene choncho. Kutanthauzira kwina kwa ufiti ndi e, mtima e, mtima wo, wofuna kubweretsa mavuto pakati pa mzako pakati pa wanthu mtima woyipa umene zolinga zake nzoyipa umenewo tingathe kunena kuti ndi ufitiso let's use that one eh, eh, mosamala chifukwa tigwiritsa ntchito ngati kuti kungobwerekera kuti chifukwa chakuti ufiti tanthauzo lake nzoyipa umabweretsa zoyipa umabweretsa uh, negative impact ndiye kuti tinene kuti e, chifukwa choti tinati kukhulupirira kugwiritsa ntchito mphamvu zina zosaoneka He! Koma apapa tsopano this other definition yonena kuti chilichonse chimene tikuchita choipa ndi ufiti. Ungathe kugwiritsa ntchito zooneka ndithu eh, kutenga mpeni nkumbaya mzako ndi ufiti chifukwa chakuti ukuchita zoipa u- u- kupanga maganizo oipa ndi cholinga choti ubweretse zoipa pa mzako ehe tiku- tikutchulanso kuti uf- tikutchulanso kuti ufiti Eh, chifukwa basically ufiti it's eh, it's evil intention cholinga chofuna kubweretsa mavuto cholinga chofuna ku- kubweretsa chipwirikiti cholinga chofuna kubweretsa imfa Eh, so that's the basic eh, meaning Understanding. ya understanding ya ufiti Chabwino. pawiri tipamvese pawiri Eh, koma ambiri timamvesa kwambiri za supernatural Tima- timagwa kwambiri Za ku mphamvu. supernatural zo- eh, zosaoneka Zodabwitsa. eh, zodabwitsa then we go to magic eh magic chabwino Ehe. magic tsopano zimene zili pa chichewa tingati nchani akuti use of apo nakuti pa- eh, pachichewa kugwiritsa ntchito njira zimene si za sayansi koma nkubweretsa zinthu zina zake malizatsi ake on- on- on- on- odabwitsa Ehe. thats eh, magic kuti ah, ah, ndi- ndi- tipereke chitsanzo kungoti tsinzinani kupeza kuti muli ku Blantyre yeah, that's magic okay eh, using s- non scientific methods basi to result, to result into something that people can see okay Ah, ineyo nthawi ina ndi- ndi- ndikuyenda mumsika Mhm. eh, napeza anthu pali angokumana kachigulu ka anthu Mm. pakati pali munthu watenga chi- chi- chitini china chake amapanga choncho kwacha kwacha kwacha kwacha kachitini mmanjamo muli eh, muli pepala la mkope Mm. eh. then akuti anayima kuti andione Mm. akuti eh, wina atenge masamba a, a mtengo angothothola masamba a mtengo andipatsire Mhm. nde wina anathothola nkumpatsa Mhm. akuti mwa- mwaliona uje mwaliona pepala la mkope kanali ndithu kapepala ka mkope Mm. eh, kape- mwakaona kapepalaka eh, kukatembenuza bwinobwino anthu ee eh, eh. pali chilichonse akuti a palibe Ine ndangokhala chete kuti ah chichitike nchani Mm. nde anatenga ka- kapepa ka, ka, ka, Katsamba. katsamba kaja anapatsidwa Mhm. nkuka m- nkukavunga papepala paja kukavungavunga bwinobwino Mm. basi nkugwira choncho eh, nkumuuza munthu wina kuti gwira iyeyo nkumatenga ka- kachitini kaja nkumachita kwacha kwacha kwacha kwacha. munali tinatake mchitini kwacha kwacha nkumayimba nyimbo mwini mwini wakeyo kwacha kwacha basi anangoti masulani papepalapo Mm. panagwa 100 kwacha Ah, tonse timaona anthu Eh. 100 kwacha iyo Mm. yanyowane ndithu inu munaganiza bwanji pamenepo Na- na- palibe chimene ndimaganiza ndimangoti kodi chachitika nchani Ehe. basi that's kuti, ah, magic eh, that's magic Mhm. eh, magic koma that's positive positive magic Oho. eh, positive magic ndi matsenga amene uh, you don't harm anybody Mhm. eh, maybe you just entertain people Oho. entertainment using magic Msangulutso. eh, kamsangulutso koma zimene wachita tusakumvetsa kuti chachitika nchani Mm. Chachi- zachitika, zachitika bwanji koma zachitika Mm. koma is- i- nobody is harmed nobody is offended Mhm. eh, that's positive magic palibepo kuti mwina wina 100 inachoka mthumba mwa wina ayi oho basi umati "Ah, Inu- uona inu- ndalama inu ndalama zinalipo Ine zonse. ndinalibe khobidi lilomwe ndinalibe khobidi koma nkuti achabwino mwina nkutheka yena koma wene ndinalibe khobidi sindinganene kuti mangoyenda town opanda khobidi Ah, ndizomveka nanga simasunga ndalama zomayenda mmafoni ndinalibe foni iyayi nthawi imene ndilibe foni oh munalibe phone mumangoyenda aha chabwino Eh. so tamva tanthauzo la ufiti Mm. uh, ndi magic ehe now mfiti ehe ndi ndani aha mfiti mfiti now a witch mfiti ni munthu amene amagwiritsa ntchito mphamvu zija na zija zosaoneka zimene supernatural cholinga kuti aone- avulaze nazo mzake ndi mfiti ndiye mfiti ameneyo komanso ndiye kuti tikatenga another definition ija ni munthu amene cholinga chake nchoyipa kuchitira majelasi ena kumnenera mzake zoyipa cholinga choti winayo mwina amchose ntchito apeze Akhaule. mavuto akhaule ehe mfiti ameneyonso ndi mfiti chifukwa cholinga chake nchimodzi afuna pa- pa- pabwere mavuto ehe Ndi ameneyo ndiye mfiti ogwiritsa ntchito mphamvu zosaonekazo. Baibulo linati chani za mfiti? Aha. Nde uh, amachita condemn even tikatenga kumbiri history mm -hmm. ufiti kuyambira kalekale was condemned okay. ndipo kalekalero panali amati ma inquisitions amagwiritsa ntchito mawu oti inquisitions mm -hmm. inquisition ndiye kuti amakhala ngati eh, ka, ka, ka investigation kena kake ko- kuti apeze kuti awa ndi mfitidi then akapeza kuna- kumakhala ma executions Eh, ku- kuwapha anthu usually amawaotcha amawaotcha anthu kuti kale limeneli mbiri imene ndi Iyi, yakuti mbiri imeneyi um, ni zaka za ma 2000 ambuye sasanafike zinalipo asanabadwe ambuye yesu Mm. zinalipo za ufiti e, m- m- mwachitsanzo aonetsa kuti mu malamulo a hamurabi you remember history hamurabi Hamulabi. king hamurabi Yes. Eh, kunali kuna mfumu Hammurabi ndiye kunali maf- ma, malamulo ana- anapanga malamulo ono- amatchula kuti the code of Hammurabi nthawi imeneyo si 2000 years before Jesus Christ Kale. amanena kuti Mm. Akuti ngati munthu wampanga wamneneza wina kuti ndi mfiti and e, alibe chitsim- chitsimikizo chenicheni koma munthu akunena kuti "Ah, awa ndi afiti ndiye akuti zimene zichitike mutengane mupite ku mtsinje mukafika ku mtsinje kuja alowemo mu mtsinje amene uja akunenedwa kuti ndi mfiti alowe akamira ndiyoti mfitidi Ah. ngati samira si mfiti ndiye akapezeka kuti wamira angoti a ndi mfitidi ndiyoti uja amene anamchita accuse akhoza kutenga katundu wake Oho. Eh, apa tungofuna tinene kuti ufiti kuyambira kale chikhumi cha Unalipo. ufiti chinaliko even ambuye asanatani Asanabale. asanabwere in fact zinali more more prominent even mwina more than panopa okay eh za magic zinaliko kwambiri mm. eh so okay. that is outside the bible mm -hmm. mzaka za ma eh, 1200 13 14 1600 mm. ufiti unafika pa peak ku europe and magic in fact kumene kuzinali so so tense mm -hmm. so that mm, ch- za- chaka za- chaka cha 1735 akuti ndi pamene eh, boma linaganiza kuti li- lipange act lipange lamulo lopanga bani za ufiti and za ma executions kuti zithe zongootcha anthu chifukwa chakuti akuti tungowa tunena kuti ndi mfiti Mm. chinthu chimodzi chimene akuti amagwiritsa ntchito eh, kuti azindikire kuti uyu ndi mfiti ndi chiyani chifukwa china chimene chotendo tidziwa kuti chifukwa chani anthu amati uyu ndi mfiti tidziwa pamenepo are you sure kuti zimene mukunenazi nzoona kuti uyu ndi mfiti ndi chiyani chimene mukuonera kuti munene kuti uyu ndi mfiti akuti kale in fact even panopa You see, eh, sometimes history repeats itself Itself, yeah. Eh, akuti munthu akakhala wachikulire Wachikulire akakhale akakhala kuti ali ndi makwinya akakhala kuti maso ake akuona mooneka ngati mo mopheteraphethera choncho ah, basi ah, then mano ngati alibe kapena mano akakhala en- oneka modabwitsa ehe amangoti ameneyo ndi mfiti basi akuti zakwanira zifukwa nchifukwa chake 19, eh, 1735 you know, anthu ena anati mm, with the civilization cha ma 1700s 18th century anzathu ku europe paja kunalitu amati revolution economic and eh, industrial revolutions ndiye anthu amaganiza mo- mosiyana so anayamba kuganiza mosiyana kuti ah, i think izizi Sizithandiza chifukwa usually amapezeka kuti palibe tangible evidence kuti tinenedi kuti chifukwa cha kuti ndipo ma- mwakwinya chifukwa chakuti wakalamba basi ndi mfiti ah, no no doesn't work like that then ndi pamene anati no, no, no tiye tipange ban izizi koma belief sikuti inathatu eti anangopanga anangopanga So, ban this- zopanga ma inquisitions and ma executions mukukamba za ku europe ku europe ndi kumene kunachoka eh, ulamuliro wathu constitution yathu ndi yakumeneko ndiye tikhoza kutero kuti mwina ndi lamulo limeneli limene azungu atabwera n'kumadzatilamulira kuno anaona kuti poti kwawoko zimene zidaletsedwa kunonso definitely definitely Mhm, anangosamutsa Chifukwa- uko chifukwa bwera kuno tawo. chifukwa chake ndikunena kuti bwanji tipange revise chifukwa ufiti ulipo oh ehe koma amene mwanena kuti amene anani- mkutheka amene anatipangira lamuloli tatukanika kuti kulisintha mm. amene amapanga defend lamulo limeneli amakhulupirira ufiti amene amapanga Ah, defend amalawi Mm. amalawi akupanga nawo ndale Mm. ngono kuti ine zaufiti ayi Mm. ndiyesa ndiwo amapita kwa sing'anga andale samapita kwa sing'anga kodi pajatu tapanga define kuti mfiti ndi chani sing'anga sindidatchulepotu bambo sing'anga ndere si ah iyo mfiti. nkhani ino Oh, iyo Iyo nkhani nkhani ino. ina iyi. Yeah, unless you ask a question mufunsa za sing'anga I will- I will answer.

ehe kuti akatenga ma powerziwo they can use those powers to effect a certain thing certain mm. bad thing mm -hmm. ku munthu wina wake then anthuwo amawatcha kuti mashamans kapena si- ifeyo kuno kuti sing'anga okay ehe so that's why sing'anga is coming in chabwino Mm. bambo uh, mawu a mulungu amanena ndithu kuti eh, watch your tongue something like that kuti Aha. chimene lilime eh, layankhula mostly most likely zimachitika. Amatero Mau a Mulungu. Ine ndamvako choncho koma si nzoti mphatiphati pamenepo nkhani yokhudzana ndi kuti eh, chimene lilime la lilime lanena Iye akufuna be take care how you use chabwino. Yes. eh, your, your mouth, mundithandize your bwino bwino tongue. eh, eh. eh, eh. Ko- zilipotu The kumeneko point. eh, Now, eh, I, I want first you help me to understand and agree zili koteroko kumawu a Mulungu Eh, somewhere am- amafotokozapo za kugwiritsa ntchito lilime yes. yes Eh, now chifukwa mawu amatha kubwera ndi now how do we connect this ndi ku chikhulupiriro ichi cha ufiti chifukwa ngati ku mbali za uzimu lilime lingathe kulenga Kodi nanga ku ufitiku kumene tikuti ndi mbali inayi izi zingakanike pati? Ndimafuna titasiyanitsa pamenepo kuti tiyerekeze kuti eh, kuno kwathu ku Malawi kuli mawu amene mwina tagwirana nawo ufiti, mawu oti dzuwa sililowa. koma kupezekadi kuti mwina zachitikira Osalowadi. munthu wapita anthu nkukumbula ah, koma to adanena kuti dzuwa sililowa Eh, sono ndizovuta kumvetsa kwake chifanana ngati zi- supernatural matero supernatural kuti ah, kungolankhula basi Mm. chifukwa ena amalankhula innocent sikuti ali That's ndi what- yeah, zolinga that's my- eh, kuti eh, sikuti my palinso argument. china chake chimene akuganizanso Ayi. apart from kuti ah, iwe mwina kungolankhulapo mwina Mm, mm. eh, koma mwina ena eh, they mean it perhaps Mhm. they mean it ndiye kuti zikachitikadi Mhm. pamenepo kuti a awa ndi mfiti Adanena, eh. ananena ndiye sungakane chifukwa unanena Mhm. ukana bwanji koma nkutheka nthawi zina mwina ena amangolankhulapo Mhm. not kuti akutanthauzadi zimene akunenazo Mhm. koma mwina nkuchitikadi sono eh, sungakane mm-hmm. ndimangonena ah, anthu sangakukhulupirire sangakhulupirire yes, so that's eh, kusamvetseka kwake so kwinaku kumene kuti tsono what is the connection kuti mawu ndikuti zachitikadi what's the connection pamene pabwera mawu eh, zaufiti zoka sono ah, anokha fiti duyo Eh, chifukwa eh, that belief ilipo and eh, ndi tikatenga ni history imene zimayendera with what the bible says chifukwa mm. bible ama, amanena kuti ufiti ulipo mm -hmm. eh, mfiti alipo afiti mm -hmm. eh, tikhoza kuona deuteronomy mutu wa 18 mm -hmm. ndime 11 kulekeza 12 exodo 22 ndime 17 eh, eh, galatia 5 ndime ya 20 anazunena zimenezo akunenapo kuti eh, kudzudzula za ufiti ayi so the bible condemns za mm-hmm. ufiti mm -hmm. which means ufiti ulipo you, you cannot condemn a thing that is not there no. so okay. it means ufiti ulipo okay. e, koma nawo mm -hmm. e, ufiti nawo should extend mmene ndinafotokozera ku mtima woyipa mm -hmm. e, osati kuti okhaokha amene akugwisa ntchito supernatural powers to bring about harm mm -hmm. koma even e, kugwisa ntchito even physical things mm -hmm. to bring harm e, ndi ufiti ndi, u, somehow ufitinso mm -hmm. ehe koma now we concentrate za izizi koma it's, it's, you cannot really understand mm -hmm. kuti kungolankhula basi zinthu zachitika koma zachitika koma mm -hmm. what's the connection pamene pamabwera kuti ah, i- amapanga za supernatural amapanga za ufiti chifukwa za ufiti so chifukwa chake malamulo perhaps amakana anakana anakana anafuna kuti asakhale busy zoti azikachita proof zinthu zimene you can't see haya wawa ndi fiti W- w- wanena kuti ndi fiti ku court sungawine chifukwa akufunsa kuti okay mwana kuti ndi fiti eh. ngati kukhoti amafuna evidence Ehe. Eh, chifukwa chake olo munthu akaba akam- awagwira akuba mathyola nyumba amati tiyeni tikaone mmene mathyolera Mhm. awatenga basi tapanga mmene unalowa bwanji Mhm. basi azilowa aziona so ukanati uyu ndi fiti amatamba amamtambira ora tiyeni tiyeni tipite Ah, tatambani. ana aya, anakutambirani motani Mhm. Eh, upeze kuti oh sanga yang'ana kuti ayi si- singa wa- si- si- you can't see what that's the, pro- the problem now mwina chifukwa chake anati tizikachita proof bwanji so chabwino chifukwa it's better to keep it like that kuti ufiti kulibe we save everything Okay. koma if chabwino akunena kuti ah, tino- ufiti i think malamulo asinthe ufiti ulipo chabwino nanga wina akanena kuti uyu ndi fiti nkhani ikapita kukhoti akanena kuti ndi fiti now how do you prove now how will you say kuti yes awa amanditambira Uzi- uzikati chani chabwino uh, bambo mpingo wa katolika umaletsa kuombeza pamene pachikhalidwe kuombeza ndi kumene kumatibweretsera umboni kuti uyu ndi mfiti nchifukwa chiyani mpingo umaletsa kuombeza aha e, lamulo la mulungu loyamba limati usapembedze mulungu wina Ehe. koma ine ndekha a mulungu akutero ndiye tikamapita kopembedza eh, kuombedza kuombedza kuja kuli ngati kuti ndikukhulupirira another god Ehe. chifukwa oombeza amakuuzani zinthu ingasiye kunalibe akumakuzani mm. iyo kunalibe akuzani zinthu zimene zinachitika iye sanaone chani mm. now munthu is a limited being munthu amakhala malo amodzi basi Sa- nthawi yomweyo s- ama- amakhala amakhala malo amene ali nthawi imeneyo basi sinikhala pamene ndili pano sinkhalanso kumchinji Ayi, ni- ndi- ndili kunoko basi ndeno ndizikafotokoza panowa ndili kuno ndizifotokoza zimene zikuchitika kumchinji unless wina wandiuza bwinobwino ndiye nkukangobwereza zomwezo mhm. zimene ena amapanga owombeza amatero nthawi zina chifukwa cha utambwali chabe mhm. eh, amatha kufufuza ah, m'mudzi zili bwanji mmakhala ndani zimene zimachitika mhm. amapanga zimenezo koma in normal circumstances you can't do that now n'kona kuti eh, mkamakhulupirira za owombeza its like mukupembedza mulungu wina which is not christian okay. zimene mpingo umaletsa umaletsera zimenezo kuti this cannot be a god there is only one god and the- that god knows everything and this one you say zili ngati akudziwa chilichonse sangakhale mulungu ndiye mukupembedza mulungu wina Okay. ndiye zimenezo ayi Eh, amaletsa zimenezo okay uh, not kuti pali ma implications amene angathe kubwera chifukwa cha kuombeza no koma chifukwa cha lamulo la kupembedza basi ee ndiponso zina zina tsopano nzakuti munthu wo amene akuombeza anena usually zimakhala ma negative Eh, anthu amapita ndi mavuto kwa owombeza kuja ndifuna mutiuze ife kunyumba kwathu kwathyoledwa kunyumba kwathu mwana wadwala kunyumba kwathu chani nde usually amanena amatchula anthu amene anachita zimenezo Nda- andi kawirikawiri amakhala ma neighbours ndiye kuti already mwaika moto pamenepo mwayatsa moto pakati pa neba ndiye kuti akuyatsa moto ndani uyu owombeza iyeyo wangonena iye wapita anthu ndiye kuti kuja kukamba ndewo mwina kuwotcherana katundu kuwotcherana nyumba chifukwa cha zimene uyu wanena chimene china chimene mpingo umachita discourage zimenezi zimabweretsa maudani okay. ehe chabwino ndiye bambo tibwere no ku case study yathu mm -hmm. tibwereranso kuti kodi mpingo uh, ukutipo bwanji komano ku case study yathu mmene ilili uh, ine nkhaniyo nditi i think ndayimvera eh, mwapa mwambako choncho mm. yadzafikira ponena kuti azimayi awiri akuka akukafo, akukafotseredwa manda komano eh, pamene ndinapasepha kuti ndipatsate bwino ndi pakuti kodi chinachititsa nchiyani kuti aloze amayi amenewa aha so its very interesting uh, nkhani zomwezo zimene tinena kuti history repeats itself eh, sizingakhale zosiyana kwambiri zimene kale amachita eh, zimakhala zomwezo ndithu kuti atafunsa aka, akafunsa mwina ku khoti mm. e, ni chani chimene e, munapangira kuti mupeze awiri e, kuti awa ndi afiti mm -hmm. mukamva kuti ah, amandiona nthawi zina amandiona modabwitsa mm -hmm. e, maso awo amangondipenyapenya kwambiri mm -hmm. kapena basi iwo amati akamadusa pakhomo pathu basi amangoyimba nyimbo kapena amangodzilankhulira okha chifukwa iwe basi ungoti uyu ndi mfiti pali china chake chimene waonapo nthawi zambiri zimakhala zinthu ngati zimenezo kuti iwo analankhula mawu akutiakuti nthawi zina mwina so zimakhala ngati zimenezo koma koma can you lilese chifukwa anandilankhula kuti e, uona basi ndizibe anangondiona ndiye basi ndi mfiti now its difficult chifukwa of course sitinamve kuti chifukwa chani ananena kuti ndi mfiti yeah sure awawa eh, ndiye koma zimene zimachitika Ehe. zimenezi alright ndiyeno father uh, anthu ndi amenewa awanamizira Ish, sorry ndagwiritsa ntchito awanamizira Eh, mwanzona I mwanzona don't know Anyway, anthu ndi amenewa ah, awapanga accuse awapanga accuse eh, liwu labwino kwambiri eh, awapanga accuse kuti ndi mfiti komano tikatengera umfiti ndipo ndi pankhaniyi kuti akukakwirira manda ndiye kuti panali imfa and umfiti kwambiri umene umaoneka kuti oopsa kwambiri ndipo umadzakambidwa moopsa kwambiri umapanga involve imfa imfa kwambiri mpingo umati chani pa nkhani ya imfa aha imfa eh, imabwera mosiyanasiyana Mhm. eh, ndiye kuti munthu wasiya moyo Mm. eh, wasiya kupuma Mhm. eh, timakhulupirira kuti mulungu wamuyitana Mhm. eh, ndiye imfa zimabwera pa matenda koma now another thing chifukwa cha zomwezi zonoti eh, zinabwera mwa ife kwambiri zokhulupirira za ufiti timapanga link kuti any effect has a cause Aha. Singa- sichingachitike chinthu popa- popanda Popanda cho- chochipanga chochipangitsa chochititsa eh, chilipo china chapangitsa Si- ifeyo um, anthu ambiri ma africans ambiri amalawi ambiri timanena kuti imfa singangobwera ayi chilipo cha- chapangitsa kuti imfa ichitike chabwino wadwala chilipo chapangitsa kuti adwale adwale nde chifukwa cha ufiti unangoika mizu kwambiri mmaganizo mwathu nde timaganiza za- kuti especially zikakhala kuti zangochitika mwadzidzidzi mwina udzidzidzi wake mwina ngo- ngozi Mm. Ai, ai, ai, ngozi singangochitika Mm. you see we think of kuti china chake chapangitsa ampepetula ehe ampepetula ndithu olo kudzimangirira kumene amene sangadzimangirire sangazimangirire alipo wina wake wapangitsa kuti azimangirire mwaufiti Mhm. so with this uh, zimabweretsa sono eh, mavuto kwa akuluakulu Mhm. achikulire makamaka chifukwa kawirikawiri maka kuno kwathu chifukwa cha umphawi amene wapeza kwabwino amene si chabe zija amati e- every effect has a cause yes amene wachita kwabwino pamudzi mm. ameneyo ndithu sangachite bwino wopanda ufiti aku aku akuchita fumba amene aku- akutikawa chimanga uyu mm. mtedza mm. sawa mm. ndi amene Pana- akuti akukhala mchimanga chaka chonse ehe zimenezo mwina zimene anthu amaganiza ambiri so munthu ukangoyamba wafika zaka za ma 60 70 umapita uko Mm. thupi limakhala lofowoka ndiyoti limasintha thupi Mm. ehe mukuyandikira inu mmene tikuyandikira kumeneko ndio posachedwa azikati ndi 50 sikalekale anthu azikati ah, bambo ndi mfiti awo ukangokalamba ndiwe mfiti Ehe. Is- isepite eh, kuti tikadapangabe kwambiri zinthu zimenezi we need wina anachita comment i think we need a lot of civic education Okay. eh, to educate people kwambiri kuti anzathu ku europe anadzasintha chifukwa cha civilization Eh, ata hem- ana- ana- amaganiza mosintha Eh, social setup social chani inayamba kusintha then zaufiti zinayamba kusinthaso chimodzimodzi ifeyo kuno mwina tikadali chifukwa amanena kuti ufiti ndi primitive way of of living. life eh, of living. so tikadali mwina primitive chabwino uh, ndiye tiyeni tilowe gawo la kukonza aha tikonze mavuto amene tikukumana nawo tili ndi case study apa sitikuyiyankhula kwambiri chifukwa nkhani yake ndiyoti ili m'manja mwa khoti ndi zina zotero kuopetsa kuti mwina tingakhale ngati Tikuchita eh, prejudice anthu. tichita prejudice kuti mwina chigamulo chikhale chokomera ena mm, koma ndi case Ayi, study ayi. imene tingoyigwiritsa ntchito koma nzoti aliyense mmalawi zimene akuzidziwa kuti zimachitika aliyense kwawo nkhani iyi iliko yoti Midzi ufiti, kwathu ufiti, nkhani midzi. nzambirimbiri zakuchita. nzambirimbiri tikonze uh, mwandiuzapo zinthu zingapo zimene mwina ndizikhala ngati ndikubwereza kuti e muzione nkuzithandiza kuzikonza. Mwanena kuti munthu ukasauka chifukwa ndimafuna ndimtenge munthu amene ali ndi zaka 75. Ndipereka chitsanzo cha Mayi Kacherenga ali mtauni muno mmayi wachikulire 75. Ndiye timtenge mmayi wina 75 wakumudzi. Wakumudzi. Ah! Ndikuti, "Ah, bwezi angovu- omu- angokwirira manda kumeneko kumangokhalira kwirira manda alionse manda am- amaliro a anthu alright so chimene ndimafuna ndikutanthauza kuti tiyeni tikonze chifukwa eh, m'midzi mwathu anthu timapezeka kuti mwina timakula msanga ya chifukwa cha ntchito ma conditions ya. conditions Ehe, now uh, ndimafuna ndibwerekere mawu amene munakamba za civilization ndi zinthu zotere kuti kodi midzi yathu i- inafikapo poti inatsukika tipeza Ah, kuti iyayi ayi. so tiyeni tikonze mbali imeneyi anthu tigwire bwanji ntchito m'midzi kuti mwina eh, zitsuke ndithu chifukwa chimene chikuchititsa bambo ndi nkhani yakuti munthu amene wa zaka 75 amene ali kumudzi upeze kuti nyumba yake ndi yodontha mvula mmene Kwambiri, yayambapo kwambiri ndi bwinja Mm. pamene wina 75 mtawuni nyumba yake ndi yabwinobwino smart eh, sipakhala majeremusi zina zotero tiyeni tikonze kuti tiongole ufiti inde ulipo ndipo mmene mwanenera kuti ufiti munthu kukhala ndi nkhwidzi ndi ufiti kunchitira mnzako zoyipa ndi ufiti zimene mwakamba ndithu komano pa nkhani ya imfa zoti mwina zimatha kutipweteka m'midzi muja zoti nzotetezeka Mm. tikonze bambo Eh, chifukwa apa pananga si ndi mizu sopano funika kupita pa muzu Eh, nanena kuti muzu weniweni ndi knowledge ya zinthu chifukwa chakuti i don't have ine i have examples ya anthu amene anapangidwa accuse ndi anthu ena kuti ine ndikudwala chifukwa chawa later on kuchita discover kuti munthu uja kudwala kuja ndi matenda amene akhoza kuchiritsidwa Mm. kuchipatala anampeza kuti ah, inu mufunika ma- mankhwala awa nkukamwa ma- ndi mankhwala waja munthu nkuchira Kuchira. koma am- amachita accuse mnzake so apapa root cause ndi knowledge chabwino eh, anthu tilibe knowledge ya how things work how our bodies work how our world works so i think iwe eh, it's not easy to, to get to the root of this Mm. chifukwa chakuti iwe ndi chaumphawi ndi zina zotero chabwino eh, koma i think eh, we need to start okay. chifukwa um, chabwino ngakhale mtawuninso zilimo mm -hmm. zilimo mtawuni koma kumidzi ndiye zimanyanya kwambiri mm -hmm. e, mtawuni mwina chifukwa kuti anthu mwina been a little bit exposed e, they are busy ndi kugwiritsa ntchito kaka knowledge kamene anali nako anakatenga ku sukulu kumagwiritsa ntchito amamvetsa kuti aa this is because of this mm -hmm. e, matenda awa abwera chifukwa cha zakuti cha ndiye tipite kuchipatala tichite zakuti to avoid this eh. chitsanzo bambo Matenda amene pali panopa tsopano mwina aliyense wawadziwa, a stroke. Eh, stroke. Tipepese kuti mwina ena amene akutimvera mwina ali mu condition imeneyi koma Aha. tingofuna kugwiritsa ntchito chisa- Chitsanzo chitsanzo eh, mwansangansanga kuti ineyo ndima ndikakumbuka tsono kale kumudzi kudali matenda oti amanena kuti "Ah, angotembenuza Mm. ndi pano tsono umene ndikuti ah koma tu zimene zija ndi mastroke aja Sitimadziwa msi. yes koma Ndiye pano anthu amangoti stroke anthu ana- ana- amachira ana kuti ana- anawapanga ujeni Anawa- anaponda anaponda ujeni Eh. Ndi am- anapondetsa Mm, anapondetsa ndi basi amati "Ah, angotembenuza mbali imodzi yaferatu moti tingodikira koma panopa timaona ndithu stroke anthu blood akumachira pressure Mm, blood BP. pressure kungo- kungogwa munthu basi wapita Mhm. kumudzi kale amati e hamala eh. hamala tu iyi yapitapo mm. pamene ka blood pressure kangokwera basi ta blood pressure ndi nkhani ya mitsempha mwina kuduka mphuno mwatuluka magazi amati mwamuona a- amupanga ujeni Ndi hamala mm. I- knowledge knowledge, knowledge is power Mhm. chifukwa chake i think i- ingakhale boma lathu lingochita zake zake osachita educate anthu Mhm. zotsatira zake zimakhala zizi tizingopangana accuse eh, afiti awa Mhm. eh, chani Chabwino. You need education. We need civic education. Yes. Uh, bambo ndiye tsopano mpingo wabweramo kudzudzula mchitidwe wonse wa umfiti kotheratu koma tili mu contemporary world dziko lathu likuchita kuonekera kuti lisanafikeko penipeni poti anthu maindi yawo sidatsukikiretu mm. tilowere kuti mpingo koma boma lilipo koma mpingo ulipo tilowere kuti unfortunately alipo ena mumpingonso amazibuku- amazipanga zaujeni kwambiri zi- zikhulupiriro zimenezi oho ehe komabe uh, the gospel will liberate us okay mawu a mulungu will liberate us mawu a ambuye yesu ndi amene angatipatse mayankho onse chabwino Aha. eh, kutembenuka nti- tembenukani mtima live whatever beliefs evil beliefs that we have and turn to god khalani anthu achifundo kuchitira chifundo ena ovutika ooneka osowa amene alibe eh, poyima ngati okalamba kumene kuwachitira chifundo chifukwa e, tikakhulupirira mawu a mulungu sitingapange choyipa chilichonse kwa wina Mhm. e, sitingapange chilichonse and u- the- the- zi- zi- mawu oti ufiti sabwera Aha. Eh, chifukwa tikuona kuti ufiti ndikukhala ndi zolinga zoyipa pa anthu ena koma tikakhulupirira uthenga wabwino kukhala anthu achifundo nthawi zonse kuchita zabwino ndiye kuti mawu amene asapezekanso Chabwino. yeah. nkhani imene tikuyikambirana yakhudza mafumu akudera kumene kwachitikira nkhani imeneyi uh, mungawayankhule zotani mafumu wailesi ili ndi mafumu amene amayitsatira bwino kwambiri ndikhoza kuyamba kutchula mayina mpaka dzuwa kutuluka eya ayankhuleni nkhani Mafumu- yachitika mdera mwawo mm. yabwera Mm. ndipo yochitika lero taona kuti mafumu mfumu yaying'ono yachotsedwa pa mpando chifukwa idalekerera vutonso lina limene mafumu likhala ngati challenge ndi lonena kuti mafumu ena amakhulupirira kuti kuti ufumu uyende koma achite kakhale ka- ka- kayo za ufiti zibwerepo alipo ena nditu mafumu ena ama basi umatamba kuti umatamba umakhulupirira kwambiri zopita kwa mashamans oho amapita ku mashamans Eh. e kumati "Ah, sono iwo samakhulupirira so kwambiri nde mfumu yomweyo akuti awa ndi ana awa ehe nde mfumu yomweyo pa- pamuzi pezeka kuti anena kuti uyu ni mfiti I- impanga yuje nimangoti andizoonadi mfiti ikhulupirira mafumu ena amachita oda kuti anthu aphedwe aotchedwe ni mafumu amene amachita oda Mm. tinamva kuntchisi nthawi inakenso cover the story Eh. kuti mfumu ina imachita oda kuti ameneyo ndi mfiti ameneyo Mm. chitanena awo anyamata Mm. so i think mafumu eh, atati mafumu onse azikhulupirira mulungu Mm. zikanakhala bwino chabwino chifukwa za mulungube kukakhala kuti umachitako za mulungu sizonama umakhalakobe umachita withdraw pena Mhm. Eh, umati, Umazibwezako. "Mm, umazibweza kudzidzudzula umadzidzudzula umati "Mm, koma aya Mhm. koma kuti suchitako za mulungu zilizonse Mm. Ah, Chete, ndiye chete. umakhala mfiti namba 1 so umazunza wanthu mfumu Mhm. eh. Eh, Mpingo kuno ku Archdiocese ya Lilongwe wakhazikitsa bungwe la mafumu Ehe. achikatolika. zothandiza kwambiri mwina zitithandiza kuti mafumu amenewa akhale ndi influence kwa mafumu anzawo chifukwa naonso amakumana K- onse pamodzi kaya opemphera osapemphera pamakhala nthawi ina yake amakumana Oh, yeah. eh, ndikukhulupirira kuti mwina ndikukhazikitsa kwa bungwe limeneli la mafumu achikatolika chifukwa mafumuwa ena akhala mu chikatolika nd- zaka zambiri ndithu ndipo chiphunzitso cha chikatolika chawasintha kaganizidwe chani nkhulupirira kuti zithandiza kuti at- apange influence even mafumu ena Chabwino. kuti mwina izizi zichepe ndiye mafumu achikatolika amene mukumvera izizi tikudziwa position ya mpingo tikudziwa tiyenera kuti tikhale anthu achikondi tikhale anthu othandiza ovutika Ti- tipite mbali ya ovutika tiyimire mbali ya ovutika nthawi zonse ngati wina kunena kuti awa ndi afiti tichite question kuti aa mukunena fi- kuti ni fiti chifukwa chani mfumu yachikatolika i think ik- ikhale in that position chabwino ndiye mudziwa bwino bambo kuti ufumu wathu ndi wachikhalidwe maufumu athu ndi achikhalidwe mpingo wabwera kumene ndi new phenomenon kuti kuyambika bungwe la mafumu achikatolika e, mpingo utipo chiyani pa nkhani ya kusakaniza kunena kuti mmene kwadamo choncho aa nanga ngati mphaka tingakumane aliyense ayendera yake nkupitanso mwina kukadzikonza kuti e mmawa mkamacha kukamacha mmawa ndionekebe kuti mfumu ine ine ndili mphamvu akatolika ambiri akhristu ambiri mwina timatero ndithu timakhala mmoyo wachule kwatentha gwa m'madzi kwazizira tikhala pa mtunda mmene timakhalira akhristu ambiri e, masana tikachita nsembe ya misa mmawa e, madzulo tikachita zina that's the problem of us christians Sizipa- sinapange spare mafumu oho e, mafumu akhoza kukhala kuti ndi ndi mfumu achikatolika mbali inayo madzulo amati "Ii, izi- izi za ufumu izi eh Mm. ungangokhala ufumu chabe chabe Mm. eh, so iyo ni issue yoti zimachitika that's the common thing that happens nthawi zonse mmoyo wathu koma mpingo maphunzitso ake potengeranso baibulo be a christian everywhere where you are be the light everywhere where you are usati kuti kuti kuno ndili kuti kuno paliponse pano Osa- sakundiona osakhala mkhristu kuchalichi ah, kokha ukhale mkhristu kulikonse e, onetsanso maganizo a chikhristu kulikonse e, kumpingo kutchalichi kunyumba ku- kuntchito kulikonse ukhale mkhristu zimativula zimenezi kuti akhristu ambiri ogwira ntchito ama- amabwera kutchalichi kumawoneka very innocent Mm. to church the same people they go to work koma nzu- kunzunza ntchito anzawo Eh, yayi samatero mkhristu kukhala mkhristu kutchalichi wooneka wofatsa innocent kutchalichi be like that kuntchitonso Eh. chabwino nde izi mwanenanso kuti ngakhale ku mafumu zipitirire zipitirire zimenezi. amfumu ndiwe mkhristu paliponse ndiwe ndiwe mkhristu paliponse ukhale mfumu wosinthika ukhale wogwira ntchito wosinthika anthu azidabwa kuti "Ah, kodi mwati nchiyani A- akusiyana ndi anzawo ehe kaweluzidwe ka nkhani chimodzimodzi justice fairness chabwino eh bambo tili ndi nkhani imene ili case study yathu panalakwika mpoti sife majaji panakhozeka mpoti tichite chiyani kuti nkhani ika isadzachitikenso kapena kuti iwongoke nkhani imene tinayikamba mpulogalamu lero nkhani yokhudza ndi kuti makolo awiri ndithu ku mzimba kuwakwiriritsa ndithu azimayi kuwakwiriritsa Eh, zoipa kwambiri Kuwakwiriritsa Inu- manda. inu mandaja anthu a- anyamata amphamvu amatenga nthawi yaitali bwanji kuti amalizewo ku- kukwirira eh, anthu exactly. timadikira nyimbo akwaya aimba nyimbo zambirimbiri paja anthu Mwachita akadakwirira kuitanana kuti chonde chonde bwerani tithandizane ndi akapisa anthu awiri azimayi and nobody gulu lonselo nobody objected Mm. Am- amaopa amaopa nda kapena panali anyamata awo anali ndi zikwanje pafupi kuti ah, wina asachite chakuti pano chifukwa mwinabe ah, sanapezeke anthu onena kuti ayi zimenezi ayi koma aliyense zi Ah, that was ufiti wemwene umene unachitika umene kwa azimayi. unachitika kwa zimayi ndiwo ufiti weniweni wooneka tsopano oho awawa mulibe na umboni awa koma inuyo tinamu- tinawo umboni umboni wa ufiti wanu Mhm. eh, zimene zinachitika paja i think are we prejudicing anybody here no Sam? no no we are not majaji ngati akutimvera tu iyayi koma akanena akanena kuti oh akanyoza inu mugwiritsa ntchito mawu a mulungu bambo chifukwa atapita m'baibulo ndati akazipezamo chifukwa achita nkhanza Actually. sinayenda Eh. ndi anyamata amene kuti koma andi andifundire samu nthawi zina ukapeza kuti na- ndi akhristu Aku- aku- Eh, akulamula aku- amapita kuchalichi amene amachita zimene amapita kuchalichi kumanzunza nzawo choncho Kodi Chikhristucho china, chinagwiradi ntchito pa inu? Mawu a Mulungu amagwiradi ntchito pa inu kapena akugwa, kugwa pa miyala? Pa- I think, pa mwala I, penipeni. I think ngati ndi Akhristu anthu amenewo, ngati ndi opemphera anthu amenewo, abusa awo ali pa ntchito yayikulu. sanati Ansembe awo ali pa ntchito yayikulu. funika kulalika zedi Iyi chifukwa ngati ukulalikira munthu wotero sikuti wamulalikira yeye wachita wakonzekera mmene timakonzekerera maulaliki athu timakonzekera wiki yathunthu kukonzekera Mm. Kuti kuti ndidzatere ndika- apa. ndikalalikire izi anthu Mm. wiki yonse ija nkukalalikira nkumachita izi Ah, already koma I think ntchito ilipo bwerako chabe apo ndiyo tidzabwereko chabwino uh, bambo nde tikutire zimenezi tikadachita bwino motani tiyerekeze Aha. kuti m'mudzi mwathu mwapezeka kesi imene ikuti no maliro yawa si achabe ayi Aha. mfiti ndi yawa nde mwa ichi tikufuna iwowa akakwirire manda kukonza kwake Chifukwa, eh, nkuta- monga ineno mkhristu eh, ndikadalowera bwanji pamenepa Father afusafusa Ilibe- kwambiri "Ah, ndi mmodzi yemweyo ndinena kuti ayi vuto lake nkhani ilibe evidence samo chifukwa kuna- pana khawa kuti pali eh, objection chifukwa cha evidence ndikana kuti ayi mwana amaonani nkhani yake ndiyi koma palibe amene anganene kuti ah, sa, si mfiti kapena ndi mfiti Sa- palibe amene angatsimikizire kapena kutsutsa chifukwa tilibe evidence so Chabwino. ndi nkhani yovuta chifukwa chake ndinena kuti i think nkhani yayikulu ndi kuchita libaleti anthu powapatsa maphunzitso chabwino chifukwa mwina nkhani titati tifufuze bwinobwino kwa amene anatisiyawo Mm. anatisiya chifukwa chiyani chifukwa mwina kapena eh, nkuti mwina it's expensive Mm. kunati akafukule akapite kuchipatala akayezetse Mhm. Ab- am- adokotala gwirani ntchito apa tipeze chimene chinapha munthu anali ndi matenda anji mthupi munthu nkutheka mwina panali vuto lina lake mthupi. ndipo sitikonda kuulula sitikonda kuuzana pena eh, si, sana, mwina sanauza anzake kuti ali ndi vuto lakuti mwina ali nkavuto kena kake mthupi nkumwalira basi chifukwa sana anthu sanauzidwe samadziwa basi then we, we look for a weak person amene timpange accuse timadana ndani pano nkuthekatu amene ngati ni zaufitidi amene ana- anachita zimenezo ali phee ogwidwa ngwina chili du changoti zi kadya nkena, eh, ndoti ndili njakhosi. avulala nda- chifukwa ago- ndi agogo chifukwa alibe mano chabwino i think eh, mmene munena kuti titani Mm. i think still more I come back to education okay education chifukwa sizongoti kulankhula kuti mafumu a- zilibe evidence amafumu nawonso ngati amachita zomwezo Mhm. amakhulupirira zomwezo Ni a- ang- akangoti a- a- a- awo ana- anati ana- analodza ndiwo Mm. khulupirira Inu- afumu simungathe kuwafunsa kuti tabwerani Eh, mwaonera chani Chabwino. chifukwa mu- amanena kuti ukanena kuti uyu ndi mfiti ndiye kuti iwenso ndiwe mfiti nanga wamudziwa bwa wamudziwa bwa kuti ndi mfiti ndiye kuti iwenso ndiwe munali mfiti limodzi Eh. mwaonana eh ndiye kuti mwaonana chifukwa ine si- ine ngati sin- sintamba sindingadziwe ndiye kuti mu- inunso ndinu mfiti Chabwino. mwadziwa bwanji kuti awa ndi amene anapha Mwana- at- at least akanene china chake ah mwina kapena analankhula kapena agogo kana atani kapena chabwino ndiye mwinanso tili pompo Mhm. eh, kalankhulidwe chabwino eh, tonsefe agogo ndi ena tonse tisamangolankhulapo chisawawa onani zimene zikuchitika kungolankhula chisawawa opanda zenizeni ena akuuza kuti ndiwe fiti ukasowa chokana basi kungofika basi kungomuuza munthu "Ah, lero siku- su- lero dzuwa sililowa ah, iwe anthu amazikhulupirira zimenezi kakupweteka Kuli kosamala. kusamala kalankhulidwe chabwino Eh. bambo Louis Chikanya tafika kumapeto kwa programu yathu Mm. ndi phunziro lanji limene tingalipereke pamene tikumaliza programu iyi um, ineyo mawu amene ndinganene ndi onena kuti pena zinthu accept kuvomereza nthawi zina tiyeni tivomereze zinthu zowawa zimene zimatichitikira pamoyo wathu koma kuthamangira jumping into conclusion onena kuti kupanga accuse anthu ena mwina tikungolakwirapo ena ali very innocent kutheka awa azigogowa mmene akuonekera kuti very innocent nanga chabe tu zidzadziwika kuti si iwowo mwachita kale zimenezo what happens zovuta and eh, you live with your guilt m'moyo wako nde mwina tisathamangire kunena anzathu kuti awa ndiye achita zakuti awa ndi otani yeah. pena acceptance ya zinthu zina komanso check yourself dzione wekha Mwina uli ndi vuto ndiwe. Ndiye tisathamangire kunena anzathu kuti ndi amene atipangira mavuto pamene mavuto mwina tapanga tokha. Chabwino. Ehe. Ndithokoze kwambiri Bambo Louis Chikanya pobwera m'pulogalamuyi lero. Zikomo. Ndathokozanso omvera amene mumatitsatira m'njira zonse. Tikukamba za 97.1 MHz FM, 103.0 MHz FM komanso ww.radioalinafe.com. Tikukambanso za pa YouTube.